Igbo ndị ọma na-ege m ntị Igbo bụ Igbo Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekele m ụnụ birikwanụ ngọzi dịrị ụnụ ihe ọbụla nke unu na-eme ya gaziere ụnụ ọpụpụ na mbata ụnụ ihe ọbụla nke unu bisere aka ya bụ ngọzi ngọzi ọ na-eme n'iru ụnụ anọdụ n'azụ ọ na-eme n'azụ ụnụ anọdụ n'iru ọ na-eme n'iru na-eme n'azụ ụnụ anọrọ n'ekiti ihe ọjọọ ọbụla agaghị akpọ unu ihu chukwu ya agọziriri unu gọzie aka ọrụ unu ihe ọbụla nke unu na-eme were enweta ego chukwu ya agọzie unu gọzie ụmụ unu aha m bụ nwaada ugochi nwosu abịakwa m ọzọ n'ịkụziri unu otu esi asụ igbo omenala igbo nakwa ihe ọbụla gbasara igbo obi na-atọ m ụtọ nke ukwuu obi bụ m sọ aṅụrị na abụ m nwa afọ igbo ọ bụghị onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ma uru ihe o nwetara mana ekele dịrị Chukwu na ama m ihe m nwetara asụsụ Igbo atọka abịara m ka m kọọrọ unu ihe gbasara mkpụrụ edemede Igbo ya bụ abịdị Igbo ọ bụrụ na ụmụ gị nọ nso biko kpọkete ha ka ha gere ntị n'ihe m na-ekwu mkpụrụ edemede igbo bụ ihe a na-akpọ alfabet n'olu bekee i nwere ike kpọọ ya mkpụrụ edemede igbo maọbụ abịdị igbo ya bụ alfabet n'olu bekee mkpụrụ edemede igbo dị iri atọ na isii ya bụ 36 ebe alfabet ya nke oyibo dị iri abụọ na isii that is 26 Gịnị kpatara mkpụrụ edemede Igbo ji wee kara nke oyibo ya bụ alfabet? Ọ bụ maka na abịa na mkpụrụ edemede Igbo e nwere ndị na-agba abụọ ngwa gee ntị nke ọma abịa na mkpụrụ edemede Igbo maọbụ abịdị Igbo nke ọbụla e nwere ndị a na-akpọ ụdaume nwee nke a na-akpọ mgbochiume Ụdaume bụ vowel sounds n'olu Bekee ebe mgbochiume bụ consonant sounds n'olu Bekee. Ụdaume ya bụ vowel sounds dị asatọ ya bụ 8 n'olu Bekee ebe mgbochiume dị iri abụọ na asatọ 28 n'olu Bekee. abịakwanụ na ụdaume igbo ịma atụ ụdaume ka m gwa unu ihe bụ ụdaume igbo ha bụ ndị a a e i ị o ọ u na ụ ha bụ ụdaume ya bụ vowel sounds ha dị asatọ 8 abịa na mgbochiume igbo mgbochiume ya bụ consonant ha bụ b gb ehe dere gabazie ha dị iri a dịka m si kwuo na mbụ ha dị iri abụọ na asatọ ya bụ 28 then abịa na mgbochi ume igbo ahụ enwere ndị a na-akpọ ụda mkpị nwee ndị a na-akpọ ụda nge ụda mkpị wụ ndị ahụ na-agba abụọ ịma atụ gb ny nw na ndị otie ụda mkpị ahụ dịkwa na itoolu maọbụ iteghete ya bụ 9 ebe ụda nge ụda nge bụ ndị ahụ dịịrị onwe ha ha agbaghị mkpị ha bụ ndị a dị otu otu ha agbaghị mkpị ha dị iri na itoolu ya bụ 19 abịakwanị n'ụda ume igbo ekekwere ụda ume igbo ya bụ vowel sound nga abụọ ha bụ ụda mfe na ụda arọ ke ndị a na-akpọ ụda mfe ụda mfe bụ ndị a na-akpọ ndị otu a ebe ụda arọ bụ ụda ndị otu e ụda mfe ya na ụda ume e nwere ụda mfe nwee ụda arọ ụda mfe ị nwere ike ịkpọ ha ụda ume otu a ụda arọ ị nwere ike ịkpọ ha ụda ume otu e ụda mfe bụ ndị ahụ na-adịka ma mfe ma ị na-akpọ ha n'ọnụ ha adịghị adịcha arọ ma ị na-akpọ ha n'ọnụ ha bụ ụda ume otu a ha bụ ndị a a ị ọ na ụ ebe ụda ụda arọ bụ ndị a na-adị arọ m ha bụ ụda ụda ume otu e ha bụ ndị a e i o na u ka ịfụla ka m si wee kwuo ya kịta ama m na ịmụtara ihe dị oke mkpa na ihe a m kụziri biko unu echefukwala isonye m n'iru akwụkwọ nke bụ Facebook nakwa na YouTube nwaada Ugochi Nwosu Chukwu gọzie unu ama m na unu mụtara ezigbo ihe n'ihe m kụziri Chukwu gọzie unu